dama otutu ngelu Nenwe obodo lalọ mụrụ mụ Nenwe mụrụ m otutu nga ọmalụ mma mmalụ ogbuzuru ogbuzuru mụlachi nwe diko ka onye chịrị ya zarụ ya dụrụ onye ukwu mma dụrụ onye nta mma site la mbọ mma Nenwe mụrụ m asị m ive ọma ive ọma ihu la azụ aka nụlọ aka mbụrụ ndị be anyị Asị m ka m gọọ ọvọ ka otutu nge tee doro, bụ otutu nge Tọzde avia avọ, bụrụ mkpụrụ ụbọchị etọ la ọnwa labọ ọnwa nke iri la nna, bụkwa ọnwa ishi n'ibe Nenwe la ahọ labọ ọgụ puku la ọgụ la ebọ. Onye na-ekwu bụ nwa ụlo Maazị Chukwubuike Ajo ka ejikwa eze eme ọmarụ, bụ nwata ọmụụlọ egwụlụ ọma atụleji ekpe Uhueze Nenwe lala abụ jara gara ya ọvọ ji kete doro, Nenwe mụrụ asị na ele azụga avịa mara ala ahụ ga avịa ele akpata ekole kara akpata ha eye ụzọ ele bụrụ ụzọ mmiri abụ ha ụzọ nkụ ele adụga echi le ive echi la agwụ ha agwụ ele amụta nwoke amụta nwaanyị ezigbo omeke ha zụwa elewe ihe nka eletibu nkwere la ọnwụ Ala m ayọkwa ndụ nwoke, ndụ nwaanyị, ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri atashi ma azụ anwụshị, egbe beru ugo beru, ke shi ibe bechashi nku akwashi ya kama kara nga ọ la-ebe. Mụ la-arịọ ive ọma mere onye, mere ibe ye, ekịdị gbakwara mụ, ya gbara nwunye di m. Eji m ọjị m akpọku Chineke le kee eligwe kee alị, Takpokali Nenwe obodo lalọ, Ekukwulu ọgala ugwu, Iveregeri Nenwe iji, Asị amalite nye ishi ụmụ Nenwe niile ele oge rukwe, ha bịa parajila taala ogbe, sa ebe ụmụ eka ha taala ibe, sọzọ ọra ya ehụ la mkpụrụ obu. Nwere ja la-arịọ ife akaklive nwe nwere ishi ụmụ Nenwe niile, nwere nwere atụfụla egbuola ndị niile eka ji, ọgwọ nsọ rịla ọgwọ nsọ, na niile gwọ ya. Eji m ọjị m ayọ Chineke na ezigbote ngọzi la mvuli elu la mgbaji na mkpuchite n'ishi ụmụ Nenwe niile lozara bụ ụzọ eji agbata ive ha na-eri bụ ụzọ ọma ndị na-akọ ọrụ ugbo ndị na-arụ ọrụ aka ndị na-azụ avịa ndị na-amụ ọrụ ndị na-agba bọyị ndị na-eje akwụkwọ ndị ọrụ bekee ụdị ọbụla ndị anjekọbara sekuriti ụdị ọbụla ma ndị ka lụ ọrụ na ezumike nka ọbụla jab kei niile ọ na-amaghị niile mma mgbaghị nego ọjọọ ugo ụgwọjọma ive na-ejere Nenwe iji amalite njem gekwa ngiri Nenwe gbara ọla ego ịzụta ego Nenwe niile meja ụtụ ụmụ Nenwe niile ụlọ chụfere ndị ejọ mmụọ la ejọ mmadụ ụlọ chụfere ndị ogbu mmadụ chụfere ndị ọṅụ ọbara chụfere ndị ntọrị ofu ụmụ Nenwe ekwula enye ụfụ chụfere ndị mekpa ihe hụla chụfere bebụ nlaghachi evi were ifere anya gọzie ụmụ Nenwe niile a sị ngọna nwata Nenwe ọbụla were ekele igwe abụrụ etiti ya a sị m ifeọma bịara niile egwu ọnwara ibe na nna na nna ifeọma ji ekwe niile nchewara ibe na nna na nna wo